Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekene na-adịrị Chineke. Chineke onye ngọzi Chukwu onye amara Chineke onye udo. Chineke anwa bụ chi onye kere ihe niile. Chineke anwa bụ chi onye nwe anyị onye nwe ụwa niile. yanwa bụ Chukwu Okike kere ihe niile tinyere iwu otu anyị ga-esi bie ndụ n'ime ụwa yanwa bụ Chineke onye mere anyị ka anyị na-eme ihe ofufe nye ya ọ ga-akwụkwa anyị ụgwọ alaeze ụgwọ ọma ọ bụrụ na anyị nwa bụ mmadụ ụwa fee ya dobe aha ya nsọ bunie aha ya elu chineke anwa bụ chukwu onye mgbaghara chineke anwa bụ chi ga-agbaghara onye ọbụla mejọrọ ya ọ bụrụ na onye ahụ ayọọ chineke mgbaghara nwee nchegharịa na omume ọjọọ o mere anyị na-ekene ya na-edobe aha ya nsọ na-eme ekpere ngọzi na ekpere udo nke chineke ka ọ dị n'onye isi anyị na onye ozi anyị bụ muhammad sallallahu alaihi wasallam ekpere ngọzi a na ekpere udo a dịkwara ndị azụ ya na ndị ezinụlọ ya udo dị n'unu ụmụnne m ndị nke Chineke nke a bụ nkọwa okwuchukwu onye ndu ekpere anyị bụ imam depụtara na ụbọchị nke taa taata bụ abalị nke iri n'ime ọnwa Rajab ọnwa nke asaa n'ime agụmagụ ọnwa nke al-Islam n'ime afọ a dị ebube otu puku na narị anọ na iri anọ na isii taata wee bụ abalị nke iri n'ime ọnwa nke mbụ ọnwa jenụwarị n'ime afọ a nọ n'ime ya afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ụmụnne m ndị ọma ndị nwere okwu n'ebe Chineke nọ ihe onye isi anyị bụ imam ji mee isiokwu okwuchukwu nke taa bụ ihe gbanyere maka inwe ebumnobi ọma ebe ị na-eme ekpere nye Chineke ya bụ al-ikhlas anyị ga-agba mbọ ka anyị ma na inwe ezigbo evumnobi oge ị na-eme ekpere nye Chineke ime ya sọọsọ Chukwu ka i si eme ya bụ ihe na o so na ihe ga-eme ka Chineke nabata ofufe i mere nye ya bụ Chineke mana ọ bụrụ na ị na-eme ihe ofufe mana ime obi gị na o nwere ihe ọzọ ị na-eche n'ime obi gị oge ị na-eme ihe ofufe a ị na-eme ya maka ihe nke ụwa a maọbụ na ị na-eme ya maka ihe ọma mmadụ ga-emere gị n'elu ụwa i mere ya maka sọsọ chineke ị ma na ịma nwee akwụrụmụgwọ nke chineke ngọzi nke chineke ama dịrị gị ụmụnne m ndị ọma imam dọrọ anyị aka na ntị ofụma ka anyị gbaa mbọ fụ na ọrụ niile anyị ga-arụ n'ọrụ bụ na ime al islam na anyị ga-asapụta obi anyị ọcha na-eme ya nwa bụ ihe maka sọsọ chineke ka anyị ga-eji mee ya ihe ọ bụla anyị mere ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ i bu na obi na-eme ya bụ ihe ọ bụ salat ma zakat maọbụ ime hajj maọbụ ọrụ ọzọ dị iche n'iche ọ bụrụ na o nwere ebumnobi ọzọ i bu n'obi oge ị na-eme ya na chineke ama nnabata ya n'ebe ị nọ chineke ama nkwụ gị ụgwọ bịa ọba nye gị ngọzi na amara maka na chineke na-anabata sọsọ ihe mmadụ mere maka ya nwa bụ chineke sọsọ ụmụnne m ndị ọma imam na-agwa anyị sị anyị mata na inwe ezigbo ebumnobi oge ị na-arụ ọrụ ọbụla anyị na-arụ n'ime adini al islam maọbụ inwe ebumnobi ọma oge ị na-arụ ọrụ ọbụla anyị na-arụ ma ọrụ nke ụwa a na ọ ga-eso n'ihe ga-eme ka chineke kwụghachie gị ụgwọ mmaji kwuru mmaji n'elu ọrụ ị rụrụ nke a bụ ihe were anyị anya otu chineke si depụta ya n'ime akwụkwọ nsọ alquran ebe ọ na-agwa anyị sị wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu din na o nwerọ iwu chineke tiri anyị nwa bụ mmadụ ụwa ndị nwere okwe n'ebe ọ nọ ndị muslim iwu chineke tiri bụ ka anyị gbaa mbọ na-arụ ọrụ ọbụla anyị na-arụ nwee ebumnobi maka chineke ka anyị ji arụ ya mukhlisina lahu din anyị ga-agba mbọ ka anyị mee ya sọọsọ naanị chineke ka anyị na-emere ya maka ya ọ bụrụ maka ihe nke ụwa a ị na-eme ya ka anyị ga-enweta akwụrụmụgwọ site na aka ndị mmadụ o nwere onye pụrụ ịkwụ gị ụgwọ ihe ọma ị rụrụ n'elu ụwa a karịa Chineke ya nwa bụ Chukwu Okike ụmụnne m ndị ọma imam dọrọ anyị aka na ntị ofuma n'ebe a ebe ọ na-agwa anyị sị na onye ọbụla rụrụ ọrụ ọrụ ọbụla ị rụra na ọ ga-enwe ebumnobi ya iji mee ihe ahụ i mere ọ bụrụ na ị nwere ebumnobi ka na i mere ya maka Chineke Chineke ga-akwụghachi gị ụgwọ